Cad tá sibh? Donncha anseo agus inniu tá mé chun léamh faoi beacha, a saol, a coirceog agus mar sin de. So tagaigí isteach agus foghlaimeoimid faoi saol na mbeach. Seo agat beacha! Dearadh agus leagan amach, Gemser Publications SL, Údar, Alejandro Algarra, Léaráidí, Daniel Howarth, Is í Máirín Uí Mhaicín a rinne an leagan Gaeilge agus is an Gúm a d'fhoilsigh an leabhar as Gaeilge. Seo agat beacha! A bhuí leis na beacha as an bpailniú a dhéanann siad faightear torthaí agus síolta ó fhormhór na mbláthanna agus tugann siad céir agus mil dúinn freisin. Féach orthu go léir ag obair go dícheallach. Buzz buzz buzz! Féach! Céard atá ar an mbláth sin? Beach atá ann. Móra daoibh a chailíní is a bhuachaillí. Ná bíodh faitíos oraibh, ní ghortóidh mé sibh. Inseoidh mé daoibh gach rud is mian libh a fháil amach fúinn. Ar mhaith libh é sin? Éistigí go cúramach. Feithidí is ea beacha,

trí, a ceathair. Dhá cheann mhóra chun tosaigh agus dhá cheann bheaga chun deiridh. Tig linn ár sciatháin a bhogadh níos sciobtha ná éin agus tig linn stopadh i lár eitilte. Hmm, agus féach na buachaillí is na cailíní ag breathnú orthu. Ceann ag obair go dícheallach ansin. Ár gcairde na bláthanna. Ní bheimisne beacha beo murach na bláthanna. Bailímid pailin uathu i gciseán speisialta a iompraímid ar ár gcosa deiridh. Féach na rudaí buí ansin. Is éard is pailin ann an deannach buí a dhéanann na bláthanna agus a shéidtear san aer le cabhair na gaoithe agus ainmhithe. Chomh maith leis an bpailin, tugann na bláthanna neachtar dúinn freisin, deoch an-mhilis

ag obair go dícheallach. Mil agus pailin. Is í an phailin an bia is fearr linn, go háirithe nuair a bhímid inár naíonáin. Nuair a éirímid níos sine, is fearr linn mil mar tugann sé a lán fuinnimh dúinn.

Tar éis teacht isteach agus iad lán leis an bpailin agus ansin caithfidh siad iad a thabhairt dos na hoibrithe anseo agus ansin cuirfear iad isteach go slán sábháilte sna seomraí stórais. Cá gcónaímid? Déanaimid seomrai beaga, cealla a thugaimid orthu, Chun é sin a dhéanamh bíonn orainn céir a chogaint, beacha óga amháin a dheineann céir. As ár mbolg a thagann sé atá i gcúl ár gcoirp. Sé thaobh a bhíonn ar gach cill. Sé atá sa chíor mheala ná mórchuid ceall le chéile. Stórálaimid mil i gcealla áirithe agus pailin i gcealla eile. Nuair a bhíonn na cealla lán, cuirimid séala orthu le céir. Sa tslí sin bíonn dóthain bia againn dár dteaghlach mór uile. Teaghlach an-mhór. Cónaíonn trí chineál éagsúla beach sa choirceog. Sí an chráinbheach máthair an áil, sin í ansin. Nach í atá mór i gcomparáid leis na beacha eile. Agus bíonn cráinbheach amháin ag gach coirceog. Tá a lán beach oibre ann, ar mo nós féin, agus is sinne a dhéanann an obair tí uile sa choirceog. agus tá na ladrainn ann. Níl siad líonmhar agus níl a fhios acu conas mil nó céir a dhéanamh. Níl a fhios acu fiú conas ithe gan cabhair uainne. Cealla agus Naíonraí. Chomh maith leis na cealla ina stórálaimid an mhil agus an phailin, déanaimid cealla speisialta naíonra freisin. Úsáidimid iad dár ndreifiúracha beaga. Caitheann ár máthair, an chráinbheach, an lá uile ag breith dhá chineál éagsúla uibheacha iontu. Sna Chealla Beaga beireann sí uibheacha óna bhfásfaidh na beacha oibre agus sna Cealla Móra beireann sí uibheacha óna bhfásfaidh na ladrainn. Féach orthu go léir agus iad ina gcodladh. Duine amháin na cluaisíní air, ha! Beach ag tabhairt aire dos na báibíní, féach! Athrú dochreidte! Tar éis trí lá, tagann cruimh bheag nó larbha as gach ubh. Ar feadh trí lá tugaimid bia speisialta a dhéanaimid féin dóibh, glóthach ríoga. Ansin tugaimid meascán saibhir de mhil is de phailin dóibh. Neam neam! Tá uisce le mo bhéal agus mé ag cuimhneamh air. Faoin am a mbíonn na báibíní seachtain go leith d'aois bíonn siad an-mhór. Ansin cuirimid séala ar na cealla le céir mar ní bhíonn a thuilleadh bia ó na báibíní. Fad is atá siad istigh tiontaíonn siad ina mbeacha agus tagann siad amach tar éis lá is fiche. Fáilte romhaibh, a deirimid leo agus iad ag fágáil na gceall. Tascanna sa Choirceog Tá liosta fada de thascanna a bhíonn le déanamh againne, na beacha oibre, timpeall na coirceoige. Ar an gcéad dul síos, nuair a fhágaimid an nithlann, glanaimid í sa chaoi gur féidir í a úsáid arís. Nuair a bhímid óg, ní théimid amach agus tugaimid bia do na larbhaí, do na ladrainn agus don chráinbheach. Déanaimid cealla as an gcéir, stórálaimid pailin agus mil, agus coinnímid an choirceog fionnuar le bualadh ár gcuid sciathán. De réir mar a éirímid níos sine bíonn orainn tascanna eile a dhéanamh. Cosnaímid an tslí isteach ar naimhde. Sén tasc deirneach a bhíonn againn ná dul amach ag lorg bláthanna chun pailin agus neachtar a bhailiú uathu. Ag glanadh na coirceoige. Ag tabhairt aire don chráinbheach. Ag deisiú. Agus bheith ag coinneáil na naimhde amach. Nach iad a bhíonn gnóthach istigh ansin. Ní raibh fhios agamsa go rabhadar chomh gnóthach sin. Féach, féach na beacha go léir. Agus iad ag éisteacht leis an damhsóir. Now, n'fheadar cén fáth go bhfuil an 8 ar siúl anseo. Feicimid damhsa an mheach. Nuair a aimsímid áit a mbíonn a lán bláthanna, bíonn orainn filleadh ar an gcoirceog chun an scéal a insint dár ndeirfiúracha, sa chaoi gur féidir leosan dul amach ag bailiú pailine agus neachtair. Nuair a thagann na beacha abhaile, déanann siad rince ríméideach sa chaoi go dtuigfear iad go héasca. Má bhogann siad go sciobtha i gciorcal, féach ansin, tá siúl acu ansin, féach ansin, féach. Tuigfidh na deirfiúracha go bhfuil na bláthanna cóngarach don choirceog agus go mbeidh sé éasca iad a aimsiú. Má bhíonn na bláthanna i bhfad uathu déanann siad damhsa i bhfoirm 8, féach, sin an 8 mar a bhí mé ag caint faoi cheana, agus tuigeann na cnuasaitheoirí go gcaithfidh siad dul píosa ó bhaile chun iad a aimsiú. Tá sé an-simplí, dáiríre. Féach, agus na beacha go léir ag éisteacht. Máthair na Coirceoige. Ní bhíonn ach cráin bheach amháin i ngach coirceoig. Is í siúd máthair na mbeach oibre agus na ladrann uile. Is mó an chráinbheach ná na beacha eile uile, mar nuair a bhí sise ina beach óg bhídeach ba é an t-aon chineál bia a tugadh di ná glóthach ríoga, agus tugadh aire di i gcill bhreá mhór. Ní fhágann an chráinbheach an choirceog in aon chor. Caitheann sí an lá uile ag breith uibheacha agus ag tabhairt aire do na beacha eile. Déanann sí é sin trí chumhráin speisialta a dhéanamh lena corp. Coinníonn sé sin na beacha socair sona. Saghas perfume deas a thaitníonn leis na beacha. Sin a dhéanann sí freisin, ceann dos na jabanna a bhíonn uirthi a dhéanamh. Dhá chráin bheach. Nuair a bhíonn an choirceog lán bíonn sé in am againn áit chónaithe eile a chuardach dúinn féin. Is ansin a thugann na hoibreacha an ghlóthach ríoga do cheann de na larbhaí agus tagann chráinbheach nua ón gcill sin. Bailíonn an tseanchráinbheach leath de na beacha oibre ina timpeall ansin agus eitlíonn siad amach as an gcoirceog ina scamall mór beach. Saithe beach a thugtar air sin.

Fanann an chráinbheach nua sa choirceog leis an gcuid eile againn. Téann sí amach uair amháin ar an eitilt phósta. Ar an eitilt sin buaileann sí le scamall ladrann agus filleann sí ar an gcoirceog réidh le huibheacha a bhreith. A luaithe a bhíonn gnó an phósta déanta ag na ladrainn, fanann siad lasmuigh agus ní fhillfidh siad choíche ar an gcoirceog. Slán libh a bhuachaillí! dainséar. Gach lá nuair a fhágaimid an choirceog, deir ár máthair linn, 'Bígí cúramach, is iomaí dainséar a bhíonn roimh bheacha lasmuigh. Is aoibhinn le damháin alla áirithe sinn a ithe. Mmm, yum yum yum, beacha. Cuireann siad iad féin i bhfalach mar bhíonn an dath céanna orthu a bhíonn ar na bláthanna mórtimpeall orthu. Ionsaíonn foichí agus snáthaidí móra sinn freisin. Bheadh foiche agus an tsnáthaid mhór á lorg len iad a ithe. Scanrúil. Uaireanta bíonn éan sa tóir orainn agus nuair a itheann béir cíor mheala ní miste leo má shlogann siad cuid againne ag an am céanna. Sin é an fáth a mbím i gcónaí an-chúramach nár fhágaim an choirceog. An éin á lorg. Agus an béar! sé lánsásta cúpla ceann a ithe freisin. Claíomh rúnda. An raibh a fhios agat go bhfuil gléas troda rúnda againne, beacha? Tá ga géar againn ar ár ndroim. Féach ansin. Gob amach Úsáidimid an ga seo a bhfuil cuma claímh beag air chun instealladh nimhe a thabhairt. Bíonn sé ag teastáil chun sinn féin a chosaint ar ár naimhde. Nuair a ionsaíonn namhaid sinn ní mór dúinn cealg a chur iontu lenár nga. Ach má bhíonn tú deas linn agus mura gcuireann tú isteach orainn ní chuirimid cealg ionat. Geallaimid é sin duit. So, bí go deas leo. Oh, fair. Mo chol cheathracha aonair. Ar chuala tú riamh faoi bheacha aonair? Is col ceathracha liom iad agus is iomaí cineál díobh ann. Ní dhéanann siad coirceoga agus ní mhaireann siad nó ní oibríonn siad le chéile. Feicfidh tú iad aon uair a théann tú ag siúl faoin tuath nó i ngairdín bláthanna. Ár ndála féin, cabhraíonn siad leis na plandaí mar iompraíonn siad an phailin soir siar. Níl siad in ann céir nó mil a dhéanamh. Cónaíonn siad ina n-aonar i nead a dhéanann siad sa talamh nó i gcoill. De réir a chéile líonann siad an nead le meascán de phailin is de neictear a úsáideann siad chun a gcuid báibíní a chothú. So, cinn eile, beacha eile, ach cónaíonn siad leo féin. Agus féach an bhóín Dé ansin freisin. Agus na báibíní deasa. Tusa agus na beacha. Tá daoine agus beacha cairdiúil lena chéile leis na mílte bliain. Is maith libhse go mór an mhil a dhéanaimid. Is bia an-bhlasta, an-fholláin é. Na chéad daoine a bhailigh mil rinne siad é trí dheatach a shéideadh isteach i neadacha na mbeach nádúrtha. Chuir an deatach na beacha ina gcodladh agus ghoid na daoine mil agus pailin ó na beacha. Ansin thosaigh siad ag déanamh na gcoirceog sa chaoi gur féidir linn mil agus céir a dhéanamh ar bhealach a chuireann ar chumas daoine iad a bhailiú go breá héasca.

Ó, seo spéisiúil. Fíricí spéisiúla faoi bheacha. Tá breis is 20,000 speiceas éagsúil beach ann, a bhformhór ina mbeacha aonair. Níl ach cúpla speiceas a mhaireann i gcomhluadar casta mar a dhéanann an bheach mheala. Cónaíonn siad i dtimpeallachtaí éagsúla, ceantair theo, ceantair fhuara, ceantar fhásaigh, an t-aon rud atá riachtanach dóibh ná bláthanna. Aha! Déanann na beacha meala a lán táirgí a thaitníonn le daoine le fada an lá, mil, céir, gliú beach agus pailin. Tá buanna leighis á lorg sa nimh a bhíonn sa gha. Chun go bhfásfadh torthaí agus síolta don fhómhar bíonn plandaí ag brath ar bheacha chun iad a phailniú. In áíteanna áirithe nach mbíonn líon mór beach aonair, bíonn beachairí fostaithe chun na plandaí a phailniú don fhómhair in ionad mil a dhéanamh. So tá duine éigin tar éis é sin a thabhairt agus a fhágáil ansin agus bíonn na beacha ag obair ansin ar feadh cúpla seachtain ag pailniú na háite agus ansin bogtar an choirceog go dtí an chéad áit eile ionas gur féidir leis na beacha an rud ceannann céanna a dhéanamh arís. Is iad na beacha, beacha aonair san áireamh, agus na foichí na pailinéirí is tábhachtaí do phlandaí bláthanna. Ní bhíonn aon bhláth ar chrainn phéine is giúise, agus is í an ghaoth a phailníonn iad sin. Tarlaíonn pailniú nuair a iompraítear pailin ó bhall fireann an bhlátha go dtí an ball baineann. Gan phailniú, ní fhásfadh na bláthanna ina torthaí ná ina síolta agus d'imeodh na plandaí bláthanna in éag. So, tá na beacha ag déanamh an-obair ar fad. Is iad seo a leanas cuid de na bianna a bhraitheann ar phailniú, piorraí, úlla, almóinní, sútha talún, silíní, péitseoga, abhacáid, alfalfa, oinniúin, puimcíní, asparagus, cairéid, níl ach cúpla ceann as liosta fada ansin. Bíonn pailniú le déanamh ar a lán de na plandaí a úsáidtear chun ainmhithe feirme a bheathú freisin. Anois, sin é. B'in suimiúil faoi scéal agus saol. na mbeacha. Tá súil agam gur thaitin sé libh. Agus tá súil agam sibh go mbuailfimid le chéile arís go luath. Slán.